mu dziko limene akuti muli zisankho zimene bungwe lake lapangisa zisankholo lapenga pakali panopa tathamangani anthu amene muli ndi diploma kapena digiri mupite ku chichiri secondary school mukumane kwa a mec apenga tsopano abalalika mitu akungolemba wina aliyense bola ukhale ndi digiri kapena diploma akuphunzisa za smartmatic Zomwe zija ankalengeza pa wailesi zija, kunena kuti smartmatic sitiyigwiritsa ntchito, tigwiritsa ntchito manual, zisankho zikubwerazi, lero apenga, akupanga training anthu za smartmatic, bola ungokhala ndi degree kapena ungokhala ndi diploma. Ku Malawi kumeneko, dziko lomvetsa chisoni limene lilibe ndondomeko ina iliyonse. Tikamanena kuti a Malawi tiyeni mulawire mukavote mwa unyinji tikunena kuthesa za uchisiru ngati zimenezi tikufuna tithese mavuto amene alipo ndipo ndikupempheni amalawi palibe ati abere zisankho chifukwa mulungu ndiwazatheka bwanji munthu amakhoza kubwera mnyumba kuti abemo koma ndikulephera kuti abe izizi mukaziona mmene zikuyendera za mec zi anthu amenewa agwidwa pakhosi Chinthu chaathimba pakhosi, zinthu zaavuta, asokonekera, ndipo ngati kuli zisankho zimene ndi worse of the worsest ndiye chisankho chimene chili panochi. Choncho ndikupempheni a Malawi nonse amene amene mukudera nkhawa, limbani mtima mmene amalimbira mtima Saulosi Chilima ndipo anachita kunena kuti ngati titi taf. tizafe tizafera mbendera imeneyi ndipo mwana uja anafadi anafa mwana amene uja chilima ndikupempheni amalawi inu amene munayiwalira inuyo kunja kuno kunali chilima munthu wolimba mtima amene amalifunira dziko lino zabwino amene amakufunirani inu zabwino amene amayima pa chilungamo mwana uja anamwalira chonde zatulukeni molimba mtima chifukwa cha chilima chifukwa lero ndiye ndilankhulatu ndilankhula ndi alankhula anthu mokhala ngati molalata koma ndikunena chilungamo chifukwa ngati dziko lino liti lisokonekere lisokonekera chifukwa cha anthu magulupu angapo nambala 1 tikuyang'ana anthu andale zipani zonse kuchokera ku mcp kuchokera ku zipani zosusa onse amene ngati dziko lino liti lisokonekere lisokonekera chifukwa cha anthu amenewa komanso tiyang'ana ma organs ena anthu ngati awa apolisi komanso a army komanso ma individuals ena ofoyira amene samakonda dziko lawo chifukwa tikapita uku cha tikamuyang'ana kwambiri chakwera komanso mcp anthu amenewa sakanalowa mboma kupanda chilima ndipo sakanalawa upresident kupanda chilima iyitu ndi facttu ndipo tizinena chilungamo and awawa akamanyada lero ndi ndalama kumanyada lero kumakakamira udindo pamene safunidwa Ndi zodabwisa kwambiri. Akanakhala kuti ndi Chilima mmene anabadwira Chilima akanakana kunena kuti inee sindiyimanso chifukwa chonena kuti amalawi sakundifuna. Inu tangoganizani Chilima anali vice president wa dziko koma analolera ndithu kunena kuti ine u vice president wangawu ndisakhalenso president iyayi koma ndimutenge uyuyu amene akuoneka kuti ndi wamkuluyi amene akuoneka kuti ndi mbusayi akhale president ineyo ndikhalenso pa vice president ameneyi safana ndi yesu ndi angati amalawi akanalola zimenezi kodi mmene mwamuonera chakwerayi mmene mukumuonera chakwerayi akanalola amene akanakhala kuti iye anali vice president wa ziko akanalolera kuti iye akhale vicebe iyeyo amutenge munthu wina akhale president kusonyeza kuti chilima anali ndi welfare ya anthu chilima anali wokonda dziko lake mmene alili ameneyi akanalola munthu olimba mtima ngati ameneyi ngati zinthu zamuvuta mziko munomo akukanika kuti asiye udindo bwabwinobwino lero ndi uyu akupanga ma, ma, ma njira zake uh, zokuti ati abere zisankho ukayang'ana ngakhalenso olo ma mp wo ukayang'ana olo ma- makhansala a mcp akuvutika koopsa akuvutika um, pakali pano patikunena pano uh, um, kwasala masiku kaya ndi 8 tikunena koma makhansala a mcp tu sanapasidwe china chilichonse kuteroko wiki inoyo kuli msonkhano wawo wa- wa ma dc ma district chairman akuti amawatchula choncho ati kaya kube- ati amatchulana ma dc kuli msonkhano wiki inoyo wiki ino kuli msonkhano koma palibe chimene ati akakambiraneko cha nzeru ma mp wo anayesa kuwapasa ma 20 million what about makhansala chifukwa ifetu chimene tikuyang'anapo ngati malawi first ndi chitukuko cha munthu wakumuzi amene ndi wozunzika chifukwa ngati kulinso anthu amene akuzunzika koopsa ndi anthu aku central region anthu aku central region akuzunzika koopsa kulibe zokuti ati kuno- kunoko ndi ku central region kwawo kwa president mupite kukasiya konko kumene tsopano asamukira aja akuchita training anthu o- o- almost 1000 anthu azikwanje asamukira tsopano kukasiya atamva kuti bon kalindo waulula kuti a- ali kujeni ku- ku ntchisi uku ku training ati asamukira tsopano kukasiya anthu akukasiyako nde ali pa nambala 1 kuvutika kwambiri choncho ine ndikufuna ndinene pano mo- mosaopa iyayi kunena kuti ngati kuli anthu ena amene akuzunza ati azunze ziko linolo ndi anthu andale ndipo nambala 1 pali chakwera ndi mcp anthu amene awawa akuzunzi- azunzisa anthu koopsa tiyenera kuti amalawi tizuke sopano amalawi mutenge mtima wa chilima chilima anali munthu wololera munthu munthu amene uja ine ndikukhulupirira kuti ali kumwamba chifukwa mtima wache ndi kupemphera kwache zikugwirizana zimene amapanga zikugwirizana and, and ngati pali anthu ena amene si oti aphese amalawi ndi azipani zosusa enanu mukuziwa kunena kuti zipani zanu simukawina iyayi olo zitavuta zitatani olo miracle itachitika simungakawine koma muli kakakakakakako kukakamira kumangowononga ndalama muzaziliratu ndalama zimenezi wachipani wanzeru amene a- akuona ziko mmene likuyendera nthawi yomweyo mukanapanga chisankho chokuti mukhale pansi pamodzi chifukwatu gemu imene iyi kaya mu- munditukwana kaya simunditukwana koma masikutu asala ndi ochepa payere payere fisi anadya mkazi ache gemu imene iyi ili pakati pa mcp komanso dpp period ena awa mukuwaona awa ndi otumidwa awawa awawawa aujeni a vice president awo akokopina si awo abwera poyera sopano ndikukalankhula pa msonkhano kunena kuti ife tikufuna timpase chakwera tere mwina awawa akokopinawa nthawi inake titazanenapo zimenezozo anthu anapita ndikumakatukwana iwe e iwe chisiru iwe wamisala bwanji ukumunena ujeni president wathu wakokopina even olo mkazi ache wakokopina si uyuso ama- anapita ku ndirande kumakanena kuti ife adani athu ndi a dpp ndipo tinene pano chilungamo kaya mundida kaya munditukwana koma gemu abale anga ndi pakati pa dpp ndi mcp komanso pakati pa dpp ndi mcpyo amene anga angawine zisankho izi mabwinobwino ndi aja amatchedwa a dpp ndipo izizi zili, zili mukafukufukutu amene akunena anthu amapanga za kafukufuku si inetu akunena kuti dpp ndi imene ingatani imene ingawine koma ena anu azipani enanu muli kakakakaka kukakamira titi ndiwine ndine titi ndiwine ndine ati kaya mwapanga mapulani anu kuti ati, wi- ati muzi- kuzera ku smartmatic yanu yomweyi mwapenga nayo ku chichiriyi ati mudzatengane mudzapasane mavoti wina azakhale pa namba 2 sizitheka sizitheka iwe ngati uli wanzeru kuchipani kwakoko ungopanga statement masiku asalawa kuti ine ndigwira ntchito ndi dpp ndiye kuti suzakhala miserable suza- suzakhala utalephera momvetsa chisoni suzapangisidwa manyazi chifukwa uzakhala kuti uli ndi winning team and inuyo ati kaya mcp mukufuna ati mapulani anu obera mulungu wache si ameneyi anthu ake si amalawi mukanakhala kuti mmamuuza chilungamo chakwerayo mukanamuuza mmene anthu akwiyira and and ine ndikudabwa kuti kodi ndalama zimene mukuononga inu azipani zina ino simuzazilira Simudzazilira ndalama zimenezi? Koma Mulungu kapena satana ndiye wakukhaliranitu, satana wakukhalirani. So ineyo lero ndingonena poyera poyera, fisi anadya mkazache, otukwana atukwane ndipo ngati mungatukwane ndiye kuti uthengawo wakupezani. Gemu imene ya zisankho zikubwera iyi ndi pakati pa dpp ndi mcp komanso mu- pakati pa dpp ndi mcp amene akunena kuti ak- akuoneka kuti akhoza kuwina ndi a dpp ndipo izi musanamizidwe ndikanakupemphani inu azipani zosusa takhalani ndi mtima wachilima mukhale ndi mtima wa chilima ololera kuona ku- kumaona kunja kuti kunja ukuku anthu amalawi akuti chani tapangani statement mugwirire ntchito limodzi masiku asalawa mupulumuse anthu koma ku malawi kunoko aliyense afuna akhale pulezidenti koma amalawi akuzunzika kunja kuno zinthu zadula kodi mmene zaduliramu mukawapasaso awawa mpata okuti alamulire zizakhala bwa mmene fetereza alili zizakhala bwa chakudya zizakhala bwanji ana asukulu ngati akulephera pakali panopa zinthu zizakhala bwanji masalale ya anthu ndi ochepa zizakhala bwanji nthawi imeneyoyo muziziganizira mukamapanga zanuzo muziganiza munthu wakumuzi wakumuzi kwanu kumene munachokera inuyo kuti azakhala bwanji amene mmalawi muno mabizinesi akuchita collapse zizakhala bwanji anthu awa awonongeratu economy ya dziko kwasala masiku tu 5 masiku 5 ndi ambiri kupanga decision aja amene akupanga aku, akugwira ntchito ndi awujeni a dpp amizipani zimeneja si anthu opusa iyayi amene aja ayionera patali now to avoid embarrassment make a statement now or you die izizi ndi malangizo anga Anthu ena amene ndikufuna ndialankhule mamawa uno ndi anthu a polisi. Ndipo a polisi ena ndi omvetsa chisoni kwambiri. Ati kuzichita align ati ndi mcp kuti azigwirira ntchito limodzi ati achite rig elections. Inu ndinu makape kwambiri. Kuchokera ku area 30 kwanu konko ndinu zisiru kwambiri. Chifukwa inuyo mukuyenera muzigwira ntchito without political element. You need to be apolitical. A polisi ndinu amene mukuyenera kugwira ntchito

akamakalandira 450,000 ndiye mukumawawuza anawo makamaka iwe coordinator kumawawuza kuti utipasepo 150 iwe utengepo 300 anthu okuba ngati inuyo anthu osauka anthu omvesa chisoni amene andale samakuyang'anirani lero andale ndi anzanu sopano akufuna ata mu- mwa- muwaberere zisankho basi mukhale ku- akhale mukhale kumbuyo kwawo mube zisankho muzavutikaso ngati kuli institution yovutikisisa kwambiri muno mmalawi yomvesa chisoni ndiye ndi apolisi muyang'ane ma uniform awo muyang'ane sapato zawo muyang'ane ma salaries yawo muyang'ane nyumba zawo apolisi ndi anthu omvesa chisoni koma makape ena achali kakakaka ati kumbuyo kwa chakwera ati chifukwa choti ndi wakwawo kanga kanga kanaolera pansalu Ena amene akumvesa chisoni pa chisankho chikubwerachi ndiye ndi aja a mdf ndipo ngati kuli anthu amene akuvutika muno m'Malawi ndi a mdf makamaka awo anapita ku drc pakana lero ndalama zawo sanalandire ndipo anawachosera even ma allowance samalandira kumenekoko kulibeko house allowance wamkulu wa army kungozikonda amangopanga zake zozikonda lero ati apanga task force ati ati ati yofuna kuteteza masankho ati amukondere ati chakwera ngati a mdf muli ofoira makamaka anyamata inuyo ngati muli ofoira pangani zimenezo muligulise ziko ndiye muzanyia muzaona muzaone mavuto ngati ngati inuyo muli ni magolosale anu munene ngati muli ndiko zi- zinthu zanu zotchipa mu- mu- munene ndiye mu- muzi- muzipitiriza uchisiru umenewuwo chifukwa army ya u- u- army sinayenere kuti izitenga nawo nda- pa- pa- ndi za ndale inu simungatengere mmene amapangira ngati nundwe ujawe nundwe amateteza anthu nundwe amayenda ni ma demonstrators nundwe am- ankalamula kuti zinthu ziziyenda bwino m'malawi koma osakhala kape amene tili naye leroyi makape enieni ndipo ngati kuli kumanga munimange koma ningonena chilungamo ngati m'malawi muno muti mukhale mavuto ati abweremo chifukwa cha inu wa- wamkulu wa army ndi gulu lache inu munayamba mwamvapo kutiko kunena kuti "Ah, tapanga task force and mukamalankhula ma statement kumanena kuti "Ah, tifuna tiwateteze a mec muwateteze a mec chifukwa chani mmalo mokuti mukateteze zi- ujeni mavoti kuti anthu asachite rig tikuziwa mapulani anu onse amene mwakonza inu mwasankhanasankhana okhaokha aku aku ujeni aku aku a ku central region achewa okhaokha ati mu chewa heritage kusankhanasankhana a army okhaokha ndikupempheni inu a army achinyamata amene muli pa- on top of the affairs ziko lanu ili musaliononge osalolera kape wina aja akakuonongereni career yanu chifukwa chokuti ati akufuna maudindo maudindo to amatha palibe amene anakhalapo wa army wamkulu pakana muyaya maudindo amatha kuterekonso awo wawazatha kusankhanasankhana nokhanokha a chewa heritage ati kuyikana mu task force ndi cholinga kuti ati mu ati mu- mukhale ndi ma hotspot muziteteza zisankho mumuberere mu- mumupangise chakwera kuti awine amalawi sakumufuna ameneyo mukuyenera muziwe zimenezozo amalawi sakumufuna amalawi akufuna dziko lino lisi- lisinthe mwinanso simukuziwa mu army mwanu momo anthu sakukondwa nanu iya mmene mukupangira izizi mukuyenera muziwe inu a army mukuyenera muziwe ku polisi mukuyenera muziwe ma politicians kunena kuti anthu ndi okwiya kwambiri makamaka kusakhala kwanu kumodzi inu a opposition amalawi ndi okwiya choncho ndikupempheni amalawi tengani mtima wa saulos chilima ngati tititi afe ngati kalindo ati afe ngati dc ati amangidwe amangidwe chifukwa cha chilungamo the dc mwana woopsa kwambiri from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa